Allô mm -hmm. Oui, bonsoir. Mm, bonsoir. Tanti Naini, Idriss Martinez Konipo de don, ko bɛ cogo di? Oui, ça va bien. Mm, d'accord. Vraiment, Tanti Naini, i y'an ka wele jaabi a diyara an ye donc euh, an y'a ye réseaux sociaux sanfɛ comme quoi ko Baba Sora ni ale tun ye Mali waritigiba dɔ ye ni tile fila nin na ala y'a kɛ fanga min tun b'a la fɔlɔ o fanga t'a la bi bon ko seli la i tagara selimafo a kɛra émotion ye fo an y'a ye baba sora yɛrɛ kasira o kɔfɛ mm. an y'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ ko a ye mɔbili d'i ma n'u b'a wele ko vewiti an tilala k'a ye mm. journaux kɔnɔ dɔw ko k'o tuma na ko baba sora su wulila de wa an tilala k'a ye tuguni u ko ko katikati min dira k'a kuma ko tiɲɛ tɛ maliyɛn caman ye ne wele ko ka ne ɲininka mun na ne ma kuma a ko la n ko bon je préfère que ka an ba naini yɛrɛ wele a ka fɛn dɔ fɔ an ye an bɛ mun faamu donc naini an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan mun de y'a to e y'a décider ka taa baba sora fo alors que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin wagati in na ko baba sora k'a binnen don k'a décider ka taga a fo mun na ne bɛ baba ka so don o don hmm, d'accord ne bɛ taa baba bara don o don fo ni ne tɛ mali la Nɔtɛ ni ne bɛ mali la ne n'a bɛ baro de kɛ ne t'a kɛrɛfɛ i b'a fɔ komi n dabi te di ni ni mɔgɔ jɛra diji ma ni jala nana b'a min ɲɔgɔn fɛ ne kan tɛ mɔgɔ ma dɛ ne kan bɛ n yɛrɛ de ma n tɛ mɔgɔ fana lagosi n bɛ n yɛrɛ de ye dɛ n tɛ n bɛ tɔ mɔgɔ n bɛ n yɛrɛ de ta dɔn bɛɛ tɛ ko bɛɛ bɛɛ tɛ fana tɛ kɛ kelen ye o ye tiɲɛ u bɛ tila ka mɔgɔw nɛni ko bɛɛ kɛra fitiriwale baba ma mɛ mɔgɔ si tɛ bɔ ka kuma mɔgɔ tɛ kuma ala ye min dɔn o wasa kɛra o ye tiɲɛ mais ne ta in ye laada ni ye kɔrɔlen de ye ne bɛ yen don o don ni hali ne bɛ taa ne tun bɛ aw bara yen n taatɔla ni n bɛ voyage n bɛ don studio la n bɛ kasɛti kile kile fila kile fila ma dakolo ka kile ani baba ka kile n bɛ taa baba ka kile di baba ma a b'a lamɛn ka ɲɛnafin bɔ a la dakolo ka kile n b'a bila ka taga a di mama ma mama lama ne b'o kɛ kuma bɛɛ mais ni n bɛ voyage komi n bɛ fama a ma n bɛ kasɛti fa n bɛ taga olu d'a ma n yɛrɛ tɛ sɔn k'a fɔ yɛrɛ n bɛ taa dugu la parce que ni n ko n bɛ taa dugu a b'a fɔ i bɛ taa ka ne to wa o fɔli man di tulo ye kɔfinima ye ne sɔrɔ aw bara ne yɛrɛ nana na cogo min na n b'a dɔn ne bolo fɛn bɛɛ bɛ e parce que muso gurupu bɛ n bolo n ka tournée de kɛ n bolo fɛn bɛɛ bɛ e n nana na cogo min na n b'a dɔn wa n nana fɛn n bɛ taa bara min kɔni bɛ bamakɔ yan nɔ n tɛ semɛni kelen dafa ni n ma taa sigi ka baro kɛ o ye don o don ye k'a fɔ ko n y'a deside seli don dɔrɔn tɛ dɛ mhm. ne bɛ taa di ne bɛ taga n sigi a kɛrɛfɛ de mhm. parce que ne donna a ka jama kulu cɛla k'a sɔrɔ a ni jama de bɛ ɲɔgɔn bolo mhm. n'a y'i kun bɔ cɛ bi naani b'a ɲɛ bi naani b'a kɔ ɔ ni fɛn mɔgɔ b'a fɔ ko karisa k'i ka di n ye ko fɛn ko tɛ wari ko tɛ nkalon don mɔgɔ bɛ boli kɔ de n'a b'i bolo n'a t'i bolo i ti mɔgɔ si ye o ye tiɲɛ mɛnɛ sinon an b'ale dɔn tuma min na diɲɛ bɛɛ de tun b'a nɔfɛ ɔhɔ mɔgɔ bɛ bɔ jamanaw ni jamanaw la farajɛw b'o la farafinw b'o la ɛndiw b'o la a bɛɛ b'a la i ka nin miiri dunuya jan ala ye mɔgɔ mɔgɔ da diɲɛ kɔnɔ o mɔgɔ kelen kelen i b'a bɛɛ ye baba ka jama la o rɔ kuma tɛ maliyɛnw yɛrɛ ma jeliw dɔrɔn tɛ o u bɛ baga ɲamakalaw ma olu dɔrɔn tɛ o jeliw tɛ ɲamakalaw tɛ baba ka jeliw tɛ ɲamakalaw tɛ baba yɛrɛ nɔfɛ jama jama min tun bɛ na hɔrɔn kamalen minnu tun bɛ na hɔrɔn cɛ kumaba minnu tun bɛ na ani garandamuba minnu tun bɛ na musoŋana musoŋana minnu tun bɛ na n'a b'a d'u ma fi sabili layi o de ka ca min bɛ n'i kunko fɔ n'a b'a di min bɛ n'a fɔ nin porobilɛmu bɛ n na n'a b'a di dɔw kɛra n ɲɛna dɔw ma kɛ n ɲɛna parce que ne donna baba ko la 96 de caman jeli fɛn o fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ kɔnna ne ɲɛ baba ko la jeli o jeli bɛ dɔnkili da baba sora la k'i b'a dɔn u bɛɛ kɔnna ne ɲɛ baba ko la ne de nana dernière minute wa hali o yɛrɛ la a ye mɔgɔ bila ka n ɲini de ko n ka na ka n ye tele la ko n ye bɛɛ ye fo nin denni a y'a ɲini a ka na hmm, kuma lasurunya la n nana jɛ daminɛ n'o la hmm. fo an filɛ yɔrɔ min na là où je te parle fo filɛ yɔrɔ min na hmm. wa ne tɛ n ta dabila non parce que tanti nayini n y'i wele mun yɛrɛ la parce que seli don ne tagara foli ne bɛ taga selimafo kɛ ne tɛ taa yaala ka mali jatigi si tɛ k'i b'a ko nayini nana n ka so kan selimafo n ka jeliya kɔnɔ o tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ ne bɛ n jatigi wele telefɔni de la k'i selima fo parce que mɔgɔ tɔɔrɔ ni mɔgɔ tɔɲɔ man di ne ye ne tɛ taa mɔgɔ tɔɔrɔ k'i bila foyi kɛ n ye kɔni fosi la diɲɛ kɔnɔ ne nature hali ni jatigi ye ne ɲininka tumukɛ ne ka i bɛ mun fɛ n b'a fɔ i b'a dɔn n ka kan ni min ye o kɛ n ye mais n t'a fɔ i ɲɛna n bɛ nin fɛ

n bɛ n ka dɔnkilida la nin don kɔni sitanɛ donna la a kasira n'o tɛ ne bɛ dɔnkili da la kuma bɛɛ a tɛ kasi kan kɔnɔ a kasira seli don in de la a kasira a kasira anw yɛrɛ kasira denkɛ de nana ka na bɛn o ma denkɛ cɛ de Mohamed o de nana ka na bɛn o ma era jɛjɛ denmisɛnninw don donc o de ye o parti yɔrɔ ta an ka action yɔrɔ ta a yɛrɛ ko na mun ka di i ye sa i bɛ mun a ko na fɔlɔ a ko ma de ko n sɛgɛnna ko na k'e sɛgɛnna dɛ na e tɔɔrɔla dɛ ne ko n ma sɛgɛn n ma tɔɔrɔ a ko na mun ka di i ye sa n ko e yɛrɛ de ka di ne sora ne bɛ e yɛrɛ de fɛ ne tɛ foyi fɛ ne bɛ e yɛrɛ de fɛ a y'a kun firi firi a bɛ ka kasi a ko na e b'i jigi tigɛ ne na a y'o de fɔ ne ye ko ne bɛ n jigi tigɛ ale la n ko ayi ala lewa n ko ne b'e de fɛ sa a ko wa mobili jumɛn ka di e ye e k'o fɔ ne ye

Donc a ye o yɔrɔnin parti nin don parce que a ma bɛɛ bila parce que an ka baro kuma cayara a ma sɔn a bɛɛ bila a yɔrɔ fitininin nin publier dɔrɔn a n'a terikɛw ni ɲɔgɔn cɛ quoi teriw fana y'o ta k'o publier a ye bon ne tɔgɔ la ko ma nɔgɔ u y'a a ye diɲɛ minɛ a ye diɲɛ minɛ mɔgɔw komansera ka fɔli min kɛ naɲini aa naɲini ye jeli ye aa naɲini ye hɔrɔn ye aa naɲini bɛ ta aa an bu tɛgɛ fara naɲini na vraiment an y'o mɛn an y'o caman mɛn jeli dɔw la ouais o y'olu minnu tɔɔrɔ n tɛ se k'a fɔ ni mɔgɔ kelen don olu fɛnɛ ye mɔgɔ bila comme d'habitude u degelen bɛ min na ne tɛ se olu ko mɔgɔ dɔw bila ka taga parikini dɔ la ka taga dɔ ka vewiti ta k'o jira jira jira jira ko vewiti bɛ sira la ko ka taga di ko sora ye vewiti di naɲini ma u y'a kɛ pour dénigrer baba pour humilier naɲini mais olu tɛ se ala ye ko min da mɔgɔ si tɛ se k'o bɔ yen diɲɛ kɔnɔ wa a ma ne tɔɔrɔ yɔrɔ min yɛrɛ bɛ n tɔɔrɔ ni mɔgɔw ye n wele de ko baba ye nin kɛ e ye k'a balila anw na o de bɛ digi n na mun na a bɛ bala u la a ye koba minnu kɛ ka tɛmɛ o ma kɛ kabako ko ye naɲini man kan ni vewiti a dira naɲini ma o balila u la n b'a faamuya ka taa yen i y'a faamuya naɲini man kan ni nin si ye naɲini tɛ nin si merite mun na nin bɛ kɛ naɲini ye o bɛ hmm. bala u la bon ne b'a miiri n ko aw ka balina u b'o balina kuma min fɔ hmm. o y'o ye hmm. c'est pour cela que n ye bɛɛ freiner n banna ka kuma bɛɛ fɛ fo bi de n kumana kati vingt-quatre de fɛ ani damangile n kumana olu nana fo n ka so kɔnɔ n ye nin walawala k'a ɲɛfɔ u ye réel yɛrɛ yɛrɛ ma bɔn u bɛ n welela n bɛ n ka seli dugutila fɛ seli la u ye n wele ko eh, dɔ ye n wele telefɔni na inconnu appel numéro privé n ja ko bulu parce que n mɔmuso man kɛnɛ eh, n sirannen don bɔn donc n telefɔni tigi bɛ ka insiste n girinna n y'a ta c'était deux heures et quelques trois heures ko eh, k'e ka ko mɔbili bɛ ka se i ka da la k'i m'a ye wa Sigi o ye mun mɔbili ye o ye mun mɔbili ye a ye telefɔni ma kɔ tigɛ bilen fo ne yɛrɛ ɲɛ jɔ ka mɛ seli la fo ne yɛrɛ tora ka ka telefɔni fila bɛɛ ka so ne yɛrɛ cɛ ko ko ni tele ci ko n ka bɔ a kunna ko fo ka tele bila silence la ne ye sigi fajiri sera n ye seli kɛ ko n bɛ dɔ sunɔgɔtigiw ye n weele ma tuguni bɛɛ bɛ n weele y'a di b'a fɔ wo wa n'o cɛ n ma kuma n ko ala ka bon bɔn n yɛrɛ n ko n bɛ dimi mɔgɔ mana kɛ cogo cogo laadibaga b'i la n laadilibaga dɔw ko n'an nin nɔ kana dimi mɔgɔ min ye nin kɛ hali n'a sɔrɔ i jugu don an tuba a ma juguya ŋaniye nin ye a ye ɲuman min ŋaniye ta ni juguya ye dɛ ala k'o ɲuman ala k'o juguya in yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye k'a réaliser k'a d'i ma n ko amina yarabi donc n ye mɔgɔ ka conseil lamɛn n ma fɛn fɔ bilen n ma kuma bɛɛ b'i ta fɔ mɔgɔ dɔw tagamara ka na ne ka so kunasini depuis ala ye n da hali i ni sɔgɔma tɛ n n'u cɛ k'olu nana ne sini ma fo ko mɔgɔ jaa mɔgɔ y'u ci ka na k'u ka na ka na voiture filmer ko ka taga ni a ye tiɲɛ na a tɛ tɛmɛ o kan a bɛ tɛmɛ o kan ne bɛ taga baba fo ka kɔrɔ don o don mɔgɔ si m'a ye ko n y'a filmer k'a bila réseaux sociaux kan ne t'olu kɛ o mais don o don ne b'a kɛrɛfɛ dɔnkilida la o i y'a faamuya ayiwa fi kɔnɔna na ayiwa u nana nin kɛ kumaw cayara bɛɛ bɛ k'i ta fɔ bɛɛ bɛ ka kuma ɛɛ nin donna tan nin bɔra tan a ye nin di mɔgɔ fu ma a bɛ to problème kɔnɔ ka sɔrɔ alama ye kirama ye a kɔni a ŋaniya b'a dusukun na a b'a farikolo la a b'a dusukun na n'i baba ye k'a filɛ a ɲɛ yɛrɛ la i b'a dɔn a ka d'a ye ka ko dɔ kɛ ne ye mais n'a se tɛ yen nɔ wajibi a bɛ kasi wa ne ma n jigi tig'a la fana wa ne tɛ n jigi tig'a la fo ka diɲɛ wuli wa ne t'a baara to fo ka di fo ka taa se ko ala ye ne faga ne t'a ka so taali dabila ne bɛ taa n sigi a kɛrɛfɛ fɛ ko b'a fɔ a fɛn ma